zili pati sabata ino ikupatseni nkhani ya moyo wa ku ndende omwe mkulu wina anakhala kwa dzaka zinayi ku ndende ya chichiri atamangidwa kamba koleretsa ndewu kumowa dzina langa ndi ellen kabisa linali 2008 ndinkapanga business yokupha nkhuku and ndinachoka kumene ndimakhala kuti ndipite ndikagule nkhuku kwa kachere ku speeders ndinakapeza nkhuku zija kulibe ndinakweranso minibasi kupita kuchigumula kuti ndikagule kuchigumulanso ndinapeza nkhuku zija kulibe mmutu mwanga munabwera nzeru zobalalika komanso zosakhala bwino ndinangoganiza kuti ndalama zija ndipite ndikazimwere mowa za bizinesi nditapita kokumwa mowa anzanga amene ndinakapeza nawo kumowa kwanali anthu oti timadziwana tinkachezerapo limodzi mowa umene timamwera ku taveni ku Limbe and tinkamwa anthu folo pa anthu folo tili ngati mokumwa mowa awiri anayambana ine ndili pompo and ndinaleresa ndewu imene anayambanayo fo amamenyana ndinaleresa kachiwirinso anayambana ndinaleresa koma ndili ndi mpeni umene ndimati ndikagula nkhuku zija ndimakadulira mapisi mapisi ndikuyala kuti anthu azindigula mpeni uja ndinali ndili nawobe pa nthawi imene ndimaleresa anthu aja ndewu mwasoka mpeni uja unandigwa ineyo kugwera pansi sinnauone anaona ndi anthu amene amamenyanawo and onse anakautola nkumakaukanganirana wina anachuluka mphamvu nkubaya mnzake pa ntchafu kumwalirira pomwepo ineyo zinandiopsa zinachitikazo ndinanyamuka nkumapita kwathu nditakafika kwathu ndinafotokozera akazi anga mmene zakhalira ku bizinesi kumene ndinapita and ndinakhala moyo oopa komanso oyembekeza kuti chitachitike ndi chani pa moyo wanga kwa masiku 5 tsiku la namba 5 usiku ndi mmene asikali amabwera ku nyumba kwanga apolisi kuzandigwira chifukwa kuti mwana amene anambaya munthu uyo kunyumba kwanga ankakuziwa anatenga asikali aja kuwalondolera kuti ah, mpeniwo eni ake amakhala ukuku mpakana anabwera kunyumba kwanga nkuzafunsa kuti mpeniwu mmauziwa nauza kuti "Eh, mpeniwu ndi wanga ndimagwiritsa ntchito pa bizinesi yanga yophera nkhuku kwenikweni anayambana chani nkhani zake zinali zoti nzapamowa nkhani zake zinali zazi zoti akanamvesesa mwina kulesa kumene ndimaleresa ineko sizikanafikanso apapo chimene anayambana anthuwo nchoti kunabwera mwana wina amene amagulitsa majumbo mtawuni anabwera ndi anthu folo nkuzafika pamalo pamene tinali ife nkumuuza mmodzi mwa ifeyo kuti ah mwaona anthu awawa anthu awawa andilanda majumbo anga kumene ndikugulitsako ndikumpasa mwana wina ndiyeno mwana uja chifukwa kuti amamuuzayo ndi mkulu wake wina mnzake amene anabayayo zimamunyasa ananena kuti ah iwe ndiye kutiuza ife zimenezo zikutikhuza chani upite konko muzikakambirana nkhani ija mmalo moti ayithandize kwa ana amajumbo aja zinachoka kumeneko ndikubwera ano apapa ndikusalira anano kwa anthu awiri awawa amajumbo aja ana- ananyamukapo kumapita kumanga- mmakapanga zawo komano inasala pamalo pathu pamene timakhala ah iwe ukumuthamangisa mwana uja chifukwa chani pamene mwana uja wabwerera pano ineyo ngati mkulu wake kuti andifotokozere chifukwa chani ukuwaleresa anthu aja kuti asabwere pano asandifotokozere pamene mwanayo ine ndi ngati mkulu wake wabwera ngati kwa ineyo ngati munthu oti ndimuthandize ndi kuti iweyo ukuziwapo kanthu mwina za anthu amene amulanda majumbo mwanayo ndi mmene kuyambana kwake imene ndinaona ineyo kunali kumenekoko mpaka na ndewa anamenyana mawendo atatu kachitatuko ine ndikuwaleresa mpeni wanga unagwera pamalopo koma sindinauone anauona ndiwo onse anakautola nkumaukanganirana wina nkumubaya nzake kufera pomwepo malo amenewo ali kulimbi kunsika kuseri kwa police unit kwina kwake amati kumashabini kumenekoko mowa umene umagulisidwa kumenekoko ndi kachaso masipiriti e basi ife tinkamwa kachaso nthawi imeneyo apapa amene amathandiza kuleresa anali mwe- mu- mwini wake amene ankagulisa nawo mowayo moti anthu anakwanisa kumgwira mwanayo pompo amene anamu- anambaya anzakeyo anakwanisa kumgwira tsiku lomwelo malake omwewo sanathaweso apolisi anabwera ku nyumba kwanga usiku nthawi mwina past 2 ya usiku ndikundionesa mpeni atandiunikira atandiunikira tochi mpeniwu mumauziwa nawauza kuti mpeni uwo ndimauziwa ndi wanga ndima- ndimaphera nkhuku nkumakagulisa kenako anandiuza kuti mpeni wanuwu munthu wabayira nzake ndiye inuyo zikukukhuzani tiyeni ku polisi kutacha ananditenga kupita kukandilemba statement ndiye kuchokera nthawi imeneyo 2008 khoti inanditana 2012 titapita ku khoti tisanalowe mkhoti tinakumana ndi maloya ali goedi sindinkaziwa kuti pamakhala zotani pamachitika chani pa milandu imeneyi koma titangofika ku khoti ku high court panja tinakumana ndi anthu atatu atavala masuti awo wooneka bwino loya mmodzi akuti anali wa munthu womwalirayo loya mmodzi anali wa ine loya mmodzi anali wa mzanga winayo kenako anatitana kuti tikalowe mkhoti titalowa mkhoti mzangayo anayitanidwa zina lake ndi ajaji anavomera ineyo anandiyitana mayina atatu ayu mr steward tolo gama nnakana nena kuti ayi ine zina langa ndi steward gama ajaji anafuta zina la pakati la Tololo nkusala steward gama kenako milandu inayambika itayambika milandu inakwana nthawi yoti munthu amene ankaona pamalopo zikuchitika abwere m'boximo azafotokoze zimene anaona ndiye mwino- munthu amene amaona zimenezo anali eni ake a bench imene kunabayidwa munthuyo anabwera nkuzalowa mkhoti muja anawafunsa kuti pa anthu awiri ali apa awa amene anamubaya munthu ndi ndani iwo aja ananena kuti "Wa- anabaya munthu ni jackson kaduya anamuloza mzangayo osati ineyo zitatero kunabweranso mboni ya polisi imene anakauzidwa kuti kunsika kulimbi mshabini anthu abayana kwachitika ngozi amenewo aja anabweranso nawo nkuzalowanso mkhoti ponena iwo ananena kuti ifeyo tinali tamvesedwa kale kuti wambaya munthu ndi steward tolo gama ndiye loya wanga anayima pamenepo pomwe ndikumanena kuti ayi inuyo mukayankhula kuti munali mutamvesedwa kale kodi umboni owona ndi maso ndi okumva akhoti amakhulupirira umboni uti iwo aja apolisi ananena kuti amakhulupirira umboni owona ndiyeno umboni wanu ndiwoti mwachita kuwuzidwa eni ake a benchi umboni wawo ndiwoti amaona zinthuzo zikuchitika umboni wa inuyo ndi wa ina ake a bench tigwiritse ntchito umboni wa ndani apolisi aja anavomera kuti agwiritsani ntchito umboni wa ina ake a bench ndi pamene ineyo panapezeka mwayi ajaji nkunena kuti ndituluke ndilibe mulandu kuti ndiyankhe kuchokera 2008 kufika 2012 nali ndili ku ndende ya chichiri prison kumene kuku moyo unali wotani ah, moyo wakundende ndi wovuta kwambiri ndipo zimangochitika kuti mwina walakwira kunja kuno nkapezeka kumenekoko koma inakhala kuti anthu amaziwa mmene zimakhalira kumenekoko ndikusimikiza kuti ah, sibwezi anthu akumalakwa ayi chifukwa olo malo oti ukhoza kugona enieni kwa munthu woti wangobwera lero ndi lero kapena olo mezi 5 sunathe uli ku prison kucha amakhala osowa ayi ngati akwanu akumabwera ayi mwina kwanuko unasiya ndrama abale ako amakubweresera ndrama ndiye kuti iweyo uyenera siku lililonse uzipereka 150 kuti ukagone kugona kwakenso si mmene timagonera kunja kuno kumtendere kuno ayi ndi malo oti amayeza phazi ngati ili ukazitembenuza umakhala waphwanya malamulo a nyumbayo mmawa kukacha amatha kukutulusamo ayi osakutulusa koma ndiye kuti siku linalo sugona ya azangokukhazika basi chokhala chonchi zakudya zake zosakhala bwino nsima imakhala yaphalala nsima ni ndiwo simmalandirira pakamozi umatha kulandira ndiwo mmamawa nsima kumalandira mazulo ndiye kwa munthu woti ulibe malo woti ukhoza kumakhala umangodikira nthawi yoti ndende akuyilowesa akuuze kuti khala apa kuti uzuka mamawa zimakhala zovuta kuti ukhoza kusunga ndiwo kapena ukhoza kusunga nsima kuti nthawi imene angapereke ndiwo zinthu zikhale ndinazo ndidye nsima ndiwo zakezi umapezeka wa- walandira ndiwo mamawa chifukwa cha moyo wovuta ndiwo zija nkuzidya chompompo kumadikirira kumadikirira folokoloko kapena tu 5 akuyitanisa kuti "Ah, akukalandira nsima nsima kungoidya kupanda ndiwo kumakhala ndiwo wazidya kale akati kugona cha mpeni eni akewo amati cha nthiti koma ngati wagona choyang'ana mmwamba amati chagada zimenezozo nzoletsedwa ku ndende chifukwa cha kuchuluka kwa anthu sero yoti anayimanga yoti muzikhala anthu 80 mmatha kukhala anthu 400 chakuti 500 tingoyerekeza munthu usiku wonse ungokhala mpaka mmamawa thupi silingakhale la mphamvu mendo imayamba kutupa thupiso kutupa zosatira zake kumwalira kapena ayi kutuluka koma thupi lopanda mphamvu anthu kumaona ngati mwina kundende anakakubayani jakisoni koma kundende sabaya jakisoni koma chifukwa cha malo ogona ndi ochepa ndiye matupi a anthu amasowa mphamvu sero ena iliyonse mmatha kukhala anthu 5 kapena 6 olamula sero imeneyo ndi anthu amenewo ndi amene umatha kumvana nawo eh amwene ndagona kwambiri chokhala iye ndapeza aka katen mthandizeni akuuza kuti ugona apa koma kugona kwake ndiye ndi champeni tikati champeni ugone chanthiti kungophonyesa kugona choyang'ana mmwamba chagada monga timagonera kunja kuno pa matiresi umakhala kuti waphwanya malamulo umamenyedwa ayi kapena kukutulusanso musero mummawa upita sero ina yoti anthu sakukuziwa ukayambiranso wani kuti anthu akuziwenso mmene momo mamenyedwe ake amamenya motani sawerenga kumenya kwawo sikuti amakhala asilikali apiriz- a- apirizoni koma amakhala nokhanokha akaidi oti ena ake anabwera kalekale kumene kuja chifukwa cha kukhala kwawo mwina makhalidwe awo akuoneka ngati ndi abwino amasankha amene aja kuti akhalenso woyang'anira azinzawo anthu amene aja ndi amene amapereka chilango chachikulu kwa azinzawo onse kundende kuja inuyo anakumenyaniponi eya ndinamenyedwapo anakumenyani motani pena amakhala kuti utagona akukhazika mwina ndalama yakuti ndikapereke 150 ndilibe ndangokhala kupindanso mendo ndiye imakwana nthawi yoti mendo yauma ufuna uyime uongole pa nthawi imeneyo kungoyima kuongola amabwera oyang'anira mnyumbamo ndi zimasilipasi zinkhwaira kumenya pena paliponse Sawa- samayang'ananso kuti amenya pati amamenya pena paliponse pamene apapeza basi ndinamenyedwa kumbuyoku mapama mapama amakhala ankhwaira koma si asilikali apirizoni koma tokhatokha akaidi fo asilikali apirizoni amakhala ali kunja kwa mpanda ifeyo izozo zimachitika zili mkati mwa selo usiku tokhatokha akaidi timachitana nkhaza mwina kumakhala wina wa- wabwera kwawo atavala chisilipasi cha tayala la galimoto amamulanda chimene chijacho pochiona kuti ndi cha strong ndi cholimba kwambiri amamulanda basi azichigwiritsa ntchito iwo aja powamenyera azinzawo chifukwa ku ndende choopsa ndi shamba shamba ndiye ndi imeneyo anthu amamenyedwapo kwambiri chifukwa yoti anthuwo amachita kuwakhazika ndiye munthu amkhazika firiko loko usiku onsewo mpaka na mmawa half six half seven zimakhala zovuta ndi ochepa amene amakwanisa kukhala firiko loko kufika mmawa osazuka ambiri amakhala kuti ndi ovuta amazukazuka akakoze wapita kokoza pobwera kuti ukhalenso wekha pamene unakhala paja malo sumawapeza kumakhala kuti anzako ukangozuka amasendeza pamenepo kuti nawonso akhale ngati apeze mtendere kumangokumenya kukumenya kwachenso mosayang'anira akumenya diso litupa akumenya pati zimakhala zopweteka makhalidwe a shamba ndi otani makhalidwe a shamba amakhala ovuta kwambiri chifukwa palibe amene amagona koma wina aliyense amamkhazika pansi ukhale zoti iweyo mabondo akowa azithamangira mwina kugunda pa chibwano ndiye nzakonso amamkhazika ukuziyang'anizana naye iyeyonso apinde mendo yake iziyandikira pa chibwano ndiye nonse ka 90 mukhale pamenepopo mmachita kungooneka ngati zinazake zongopangidwa zoti ndi anthu ayi ndiye munthu walowa pamenepopo firiko loko makhalidwe amenewo utuluke mmawa half six akabwera asilikali apirizoni kuti akakuwerengeni amapezeka ena akukanika kuti ayime enanso mwina kufera pomwepo pompo ali chokhala kumaziwa mamawa kuti anzathu uyu anafa mwina iwe ife wati wazuka nzako uja akukanika kuti azuke kudabwa kuti wafa amabwera kumene amabulangete kugawira ndende yonse mabulangete koma mabulangetewo amafunda ndi ochepa chifukwa anthu ambiri amakhala alibe malo oti akhoza kuyalapo bulangete kuti afunde ndiye kuti kukhala mmene mwakhalira mwashambamo kufunda bulangeti sizingatheke sizingathekenso ukafundanso bulangete umaoneka ngati watha malonso amadana nazo zimenezo amatha kulanda blanket lako lakale blanket lako lakalisunge iwo kapena ayaya awonjezere poyala pamalo pawo ngati matres agone pabwino koma iweyo umakakhala basi opanda blanket pansi penipeni pa floor kutero moyo ndi umenewo siku ndi siku siku ndi siku akumanga zaka 8 mpaka naumalize zaka 8 akumanga zaka 4 mpaka naumalize zaka 4 munthu umatha kufa usiku anzako osaziwa mwina ndasamirana naye monga ndakhalira chonchi ndasamirana naye nzanga kumbuyo nzangayo nkumwalira kapena ineyo nkumwalira koma nzangayo osaziwa kuti ah, mnzanga uja wamwalira kuziwa mamawa pamene asegula pakhomo kuti ah, tatuluka tikakuwerengeni ine ndikangozuka nzangayo kugwa amapezeka kuti wagwa pamene umaziwa kuti "Ii, ndinatsamira wokufa chani nzangayo wamwalira usiku olo wokufayo akafa malo amenewo oti timakhalawo choncho amanchosa pamenepo ndikumanga bwinobwino ndi chibulangete kumuyimisa amakamumisa ku toilet palibe malo oti akhoza kumugonesa kwenikweni pamene Mtembo. mtembo malo oti ah, tiugonese apa umakhala athana nazo amangomtenga munthu akamuyimise ku toilet kumapita konko kumakakoza nzako atayima konko koma wokufa kumamuona kuti nzathu uyu wafa koma nanga utani poti malowo ndiye ndi amenewo nthawiyo ndiye ndi imeneyo basi timangoti ah mwina nzathu iyi mandife iyi nzathu ndi mandife chifukwa maliro munthu akamwalira mu cell iwo amayesesabe kuti mamawa kwambiri wina aliyense asanatuluke mtembo ukhale auchosemo upite ku chipatala koma anthu amafa anthu amafa ndithu chenicheni chimene chimapangisa kuti anthu afe ndi malo ogona komanso chakudya chake chimene chimaperekedwa ku prison chakudya chimene chimaperekedwa ku prison si chakudya chimene timadya kunochi ndipo ayi zitakhala kuti mwina ndi chakudya chimene timadya kunochi ah, anthu azifa inde koma sangamafe monga mmene akufera pano nsima yake imakhala yosalimba ndiwo zake ndi zokhazokhazo zimozimozi ngati akuperekedwa nyemba ndekuti ndi nyemba basi nandolo ni nandolo ku prison sudya zakudya mwa- mwakasinthasintha ngati kunyumba kwako mwakufuna kwako ayi ilipo nthawi imene iwonso amatha kuona kuti awa ndi anthu ayi adya kwambiri zaka zitatu mwina nandolo yekhayekha kapena mezi 9 nandolo yekhayekha dzira limodzi limodzi limodzi amapanga bajeti yawo tima amalandira kuti anthu zira koma sikuti ni masiku awiri pa mwezi ndi tsiku limodzi pa chaka basi tsiku limodzi pa chaka zira limodzi eh lopereka tu aboma koma ngati ungadye mazira iweyo daily daily ndekuti mwina ndi azibale ako akumabwera kumakuona akukubweresera koma bajeti ya boma ni zira limodzi pa chaka pa ndende akuvutika ndipo ngati kungakhale anthu akufuna kwabwino kuthandiza kufunika kumathandiza ku prison ndi anthu analakwisa komabe kufunika kumathandiza komano ku mabajeti aboma kuti kaida adye nyama adye nyama ali nawo mabajeti awo koma samazipangapanga sizimachitikachitika ndikasiku limodzi mwina disembala pachaka pisi imodzi aliyese aliyese pisi imodzi angadye awiri ndekuti ndi aina akonko chifukwa konko kuli enanso akonko koma ndi obwera koma amakhala ngati ndakonko koma munthu woti wangobwera lerolo ulibe malo ogona ulibeko zina kumeneko kamakhala kapeti kamozi kuti ufike ponena kuti kundende wakhala kuti afike poma kutchula kuti awawa ndi eniake kapena kuti wapanga dzina kundende chimafunikira ndi chani kapena amatani kwenikweni anthu amene wawa ayi zimangotengerabe kuti mwina ukakhala nthawi yayitali kumenekoko basi ukakhala nthawi yayitali ndi kuti olo mawada amakuziwa amathanso iwo kuganizira kuti awi anabwera kalekale komanso mwina chifukwa cha khalidwe lake tinsiye apa timpangirezi akaidi okhazikikawo munzeru zawo kumenekoko mafoni amakhala nawo koma sindimaziwa kuti kodi foniyo amayipeza munjira yotani koma timaona mafoni amakhala muselo mu anthu atseka usiku makiyi apita koma iwo agwiritsa ntchito foni ndiye kuti iwo ali njira zawo zimene amapezera chani mafoniwo takhala tikumvapo kunena kuti ku pulizoni anthu athawa kuti munthu afike pothawa ku ndende kapena kuti akaidi kuti afike pothawa ku ndende kwenikweni zimakhala bwanji ayi kuthawa akaidi amathawa ena amatha kuthawa ngati ali kumunda kolima konko kungowasiya anzake nkuyamba kumapita ena amathawira ku prison konko kukwera mpanda kugwera kuseri amathawa anthu amamwalira kwambiri nthawi yotentha ya- ya miyezi yotenthayi ndi chifukwa chakutentha ndi malo amene anthu amagona aja Eh, anthu amamwalira kwambiri chifukwa kuti malo ogona amakhala ochepa koma anthu alipo ambiri ndiyenso kukutentha wakhala filikoloko ufike mmawa past 7 eh, sunadyenso bwinobwino thupi mphamvu ulibe nkosavuta kuti thupi liyambe kudwala mpaka na umwalire ndi dziko lachilendo kwa ineyo kunalibenso chimene nkanapanga koma ndingoyamika kumwamba kuti chisomo mulungu anakwa- anapanga kuthekera kuti mwina ndikhale zaka zimenezozo kumenekoko mpaka na ndizatuluke wamoyo koma azinzanga ena sanakwanise azinzanga ena amatha kumangidwa mwina ulo zaka zitatu pa zaka zitatu paja osagwira ulo mezi 10 kupezeka wamwalira koma ineyi ndikuti ndinagwidwa 2008 ndatuluka 2012 nthawi yayitali ndili kumenekoko malo osakhala bwino koma zisomo zinandichitikira mpaka na ndinatuluka wabwino matoileti akundende si abwino akundende ndi anthu oti olakwa basi ndiye anamanga ngati mbali imozinso ya punishment kuti mwinanso ukamapita kumeneko uko uzitha kumaonabe kuti ah izizizi ah, ngati ndingatuluke mwina ndisazabwerezenso kuti ndisazazione izizi matoileti akundende ndi oti amagwira ntchito bwinobwino ndi mazi koma pamene ngati mazi ayima ndi kuti eh, sizimakhala bwino fungo limakakamira usiku wonse usiku wonse usiku chifukwa matoileti a musero amagwira ntchito usiku ndiye pali matoileti apanja kuti nthawi ngati inoyo anthu akuyenda panjapo kucheza umatha kupita panja apanja awonso amagwira bwino ntchito ngati madzi aliko koma ngati madzi kulibe ndi kuti sizimakhala zabwino kwa anthu ena ake oti abwera kumene madzi akasiya amakhala matoilet aja adzadza kwambiri adzadza ndi zoyipa amatenga alendo aja abwera kumene kumakawanyamulitsa zimene zija ndi manja kumakazisiya malo oyenerera ayi ngati madzi apezeka ndi kuti wina atunga madzi wina azinyamula zimene zazikasiya mkhomo la toilet wina azithirira madzi mpaka nazipiteni madzi zosakhala bwino amanyamulitsa ndi manja eh amene amanyamulitsa anzawo amakhala ndani awa amakhala akaidi oti anapitako pakanthawiwo akaidi amene anapatsidwa ulamuliro kumenekoko ndi aprison kuti a inuyo chifukwa cha mmene mwakhalira muziyang'anira azinzanu zimenezo zo sungazipange munthu oti wabwera lero sungamuuze nzako wakaunko kuti a panga izi koma iwowo ndi amene amawauza obwera dzulo alendo kuti a pangani izi pangani izi pangani izi ndiye sungakane dziko lachilendo umapanga zimenezo zimene akuuza eni akezo inuyo zimenezi anakupanganiponi ee anandipangapo chinachitika ndi chani tafotokozani apa akumvera nanga si anthu ena amangomva kundende ena panopa akuganiza zokaba kumene panopa ena mwinanso programu ena akuimvera ali mu minibasi ali munjira akukaba pena pake awuzeni ah amenewo maganizo amenewo asinthe maganizo amenewo asinthe ndipo ngati pali zochita zina bwererani basi muzikapanga zina kunyumba musapite kokuba chifukwa ngati zitakhala kuti sizinayende bwino kokubako mapeto ake ndi ku prison ndikuyankhula pasi mukaziona kumenekoko ndiye nkwabwino mwina inuyo kungozimvera pompa zikukwaneni musapange zoti zikakuonekereni ineyo pali chinthu chimodzi chimene sindizayiwala kundende ineyo ndikuti anandinyamulisapo ineyo bibi ya munthu mzanga woti sindikumuziwanso yanganso mwina nkumunyamulisa munthu wina woti iyenso sakundiziwa palibe chimene ungapange fuwa amakhala kuti nthawi yachilango basi kukacha mamawa timapita pa ground matoilet apanja ngati sali bwino alinso ndi nthawi yoti kukakhonzedwe kumene kucha ndiye ngati madzi anasiya sizimakhala zabwino moti amangogwirano wina aliyense ngati madzi asiya ayamba madzi ku matoilet sikuli bwino amafuna kukakolopedwe kuka- kukakhale kwa kwa clean ndiye amagwira wina aliyense sungakanenso wina aliyense ikakwana nthawi yanu akakugwirani mupita basi nyamulani izi mmanyamula sungakane kuti sindimanyamula unyamula basi eh, kumaliza pamenepo akakuthirira madzi opanda sopo fuwa kumeneko sopo ndi wovuta angokuthirira madzi mmanja basi uchabe mmanja azatha uzipanga zina ukatero udyenso sungakanenso chakudya udya chani ku prison chitatha ukachitenge kuti manja ako agwire ntchito ngati chovero basi ndiye mukazinyamula mmakazisiya kuti timakazisiyano m'zi mitondo yake anayipanga ngati mipoto ndiyolowa pansi ndiye umadzanya- umanyamula zimenezo nkasiya mmenemo wina akukuthirira madzi ngati ukuchapanso mmanja basi zimenezozo wina akuzibaya ni mtengo zipite kumene zimapita ku manhole akatero ndi amakhala kuti akolopa matoilet apanja ndiyeno kumagwira zimenezi ndi manja mkati mwanu munkamva bwanji zosakhala bwino zowawa zopweteka koma nanga nditani zimakhala zopweteka koma mumtima umati nanga nditani ndipita kwa ndani mawu amene amayankhula anthu amati "Ah, unaba wekha chifukwa wina aliyense amene ali ku prizoni pofuna kumpatsa chilango amamutchula kuti unaba wekha mosawerengera kuti munthuyo si wokuba mosawerengera kuti munthu kuti wabwera kuno ndi mlandu wanji koma ku prison ukapezeka ambiri amangoona ngati ndi okuba okhaokha koma sionse ali kumene kujako amene vota anabaya pamene munkachotsa zimenezi pa tsiku lanu munalipo anthu angati eh pamakhala anthu ambiri amagwira anthu ambiri makhala chigulu cha anthu chigulu ndithu manja ataze bwinobwino ngati shovelo ngati onyamula mu shovelo ukasiye mmenemo eh kakatsalaponso ubwerere ukaole ukasiyenso mmenemo akuthirire madzi wathana nazo mawa akazakugwiranso ndi kuti ndi nthawi yako basi sungakane koma ndi- zimachitika daily daily daily daily siku lilonse kumayeneka kukakolopedwa ndiye ngati sikuli bwino pokolopesaponso amakhala ngati apanga zankhaza basi kwa anthu okolopawo chifukwa za chilungamo kuti akuuze kuti ukolope mmene ukuzionera sungakolope koma umatha kumakolopa ukumenyedwa ndiye kuti eyi andisiye umalolera kukanyamula chimenechichi eyi akundimenya andisiye umakanyamula koma zosakhala bwino ndipo zinakhala kuti mwina sinapange chiganizo choti ndipite kumowa ndikuti ineyo sindikanabweranso kunoko lero ku Meji kuma- kuma- kumanena izizi a Meji simukanandidziwa mwina nkanadzabwera pa nkhani zina zosakhuza zonse za kundende koma ndabwera kunoko chifukwa kuti ndinapitako kundende pa mulandu woti ine sindinalakwe ndikuwachenjeza anthu amene anali ndi ali ndi nzeru zopepera amene amakonda mwina mowa amene amasogoza mowa pa moyo wawo kusiya kusogoza za ntchito ineyo ndavutika kwambiri ndakhalapo kundende pa nkhani yoti sindinalakwe olo apolisi amachita kudziwa kuti ineyo nkhaniyo siikundikhuza koma chifukwa cha mmene nkhaniyo inachitikira zinayenekabe kuti ine ndikapezeke ndili kundende basi ineyo ndinatuluka pa mlandu kudzera ku high court high court inalamula kuti ine ndilibe mlandu ndakhala kundende zaka zosachepera 5 ndikutuluka koma akufuna kwabwino alowererepo andithandize aboma andilipire akazi angawo ndi ine tinasiyana zaka zochuluka kwambiri sikusiyana kuti ineyo ndinapeza olakwa ayi koma iwowo ndi amene anandipeza olakwa ineyo chifukwa iwowo ponivomera ine ankafuna thandizo kwa ineyo ndiye ndi ndinakhala kundende zaka 5 thandizo silimapezeka mkazi akanatani pano ali ndi ena ah chibwana ndi unyamata ni zachabe baibulo linanena zona tikamazipanga zinthu tisamaphatikize unyamata ndi chibwana wina aliyense amene ali wofikira lero ali ndi moyo akuyenda tiyeni tisinthe kaganizidwe tikamazipanga zinthu tizipanga zinthu mokhwima mu nzeru kuopa kuzagwa m'mavuto ngati amene ndinaona ineyo maka achinyamata timapwetekeka chifukwa chofuna kuwasangalatsa azinzathu ineyo ndikuti ndinapeza mavuto mwina pofuna kuleletsa ndewu ya azinzanga amene ndinapeza kumowa nakhala kuti ku- kumowa kuja ndewu ja sinalerese nawo ndewu yoyamba yomweyo nangozukapo ineyo kumapita mavuto awa sindikanawaona koma ndimafuna ndiwasangalase azinzanga amene ndinayandikana nawo pamapeto pakuosangalasa iwowo ndinaziika mmavuto ineyo ndipo zili pati inayankhulanaso ndi akuluakulu oona za ndende mdziko muno kuti imve kuti kodi iwowa zimenezi amaziziwa Uh, ine zina langa ndine chimwemwe mike shawa amene ndimayankhulira nthambi yoona ntchito za ndende a m'malawi muno uh, tinene kuti ife ngati nthambi timakhulupirira kuti pamalo pomwe pali anthu awiri atatu pamalephera kukhala anthu ena amene ali ndi maganizo osokoneza amene enaso amakhala ndi mtima woti mwina kuona umati ah kodi mtima uwu ndi wa munthu wa munthu kapena wachinyama timadziwa chifukwa chake ngati akaidi ah, amakhala ndi malamulo awo cholinga kuti ah, atetezeke kuchokera ku asilikali komanso atetezeke kuchokera kwa akaidi ena amene amakhala ndi malingaliro osakhala bwino koma poti mukudziwa inu ndende mselo umagona akaidi okhaokha koma mumakhala asogolera nyapala amene amakhala ngati mara ife timakhulupira kuti anthu amene aja amayenera kutiuza ife zomwe zikuchitika kuseri komwe asilikali sangathe kuyang'ana timalimbikitsa kuti ngati pali mavuto iwo aja athe kubwera nkumatiuza sitimalimbikitsa nkhanza pakati pa akaidi okhaokha timanena kuti ndithu azipanga lipoti koma mwina nkutheka chifukwa choopsezana mwina zimachitikadi nkati mwa ndende ife osaziwa sitingathe kususa izi sitimakhala nkati mwa ndendemo koma mwina tangodandaula kuona kuti chifukwa chani zikamachitika ngati zimenezi samatha ndithu kutsata malamulo nkumapereka madandaulo amenewa kwa asilikali amene alipo ife sitingalole munthu ah, kumakakonza kutoileti ndi manja chifukwa chake ndende yonse timayesesa kugula zipangizo zokonzera matoileti ah, kuti munthu atetezeke kuchokera ku matenda osiyanasiyana kugula zikolopa kugulanso mwina mabrush timadziwa kuti ndi zosatheka munthu kumakonza kutoileti ndi manja ndi nkhani imene ndi yomvetsa chisoni kwambiri mwina ingokhalapo phunziro kwa ife kuti mwina zina zi- zikamachitika chonchi tisamakhale mwina ni mtima okhala ngati kususa kwambiri koma tikhale pansi ndikufufuza kuti kodi zikuchitikadi nanga tingapange bwanji kuti titeteze moyo wa akaidi cholinga chathu mkaidi akhale ndi moyo wathanzi azatulukeso ndi thanzi kupita kwawo ndi moyo pa ndende kaya blantyre kaya ndende ya zomba akakhalisapo kwambiri timatha kunchosa kupita ku ndende ina yomwe iye kumene koko akhale wanyuwani chifukwa timadana ni mchitidwe ngati umenewo sitingadziwe kuti ah, anamwalira ndi angati pa nkhani ya pashamba chifukwa zimenezo zimayenera kuti anzathu a- a- achipatala amuyeze munthu ndi apeze kuti munthu uyudi wamwalira chifukwa cha pashamba ah, mwina anali ndi matenda kale sitingadziwe koma mwina patakhala kuti pali malipoti achipatala kuti akuti akuti anamwalira chifukwa cha pashamba koma chomwe tingavomeze nchonena kuti mukudziwa inu ndende zathu ndizodzaza izi sitimakana timanena boma limadziwa mabungwe amadziwa wina aliyense amadziwa ndende zathu ndizodzaza kwambiri anthu akupitirizabe ku- kupalamula sitingamabweze anthu amene khoti alamula kubwera kwa ife kuti tilibe malo ndende ndizodzaza takhala tikunena aliyense amadziwa boma likuchitapo kanthu mabungwe ena akuchitapo kanthu a prison inspectorate akhala kuti akutulusapo anthu president ayesa kupanga padoni koma anthube akubwerabe nde ndende zathu nzozaza magonedwe athu ndovutadi izo sitingakane zithadi kuti zimabweresadi mwina mavuto ena ndi ena chifukwa cha magonedwe sitingakane koma sitinganene kuti wakuti wakuti anamwalira chifukwa chogona pashamba zimenezo anganene anzathu achipatala kuti mene amuyezera munthu uyu kumwalirako kumene chifukwa choti amapinda kwambiri mabondo ndiye mwina m'mabondomo munabwera zina zake zomwe zapangisa matendawo koma magonedwe athu ndiovuta timavomereza ndende zathu ndizozaza